ọkwa ịma ya eh, ife gbasara ndị igbo anyị ana m agba mbọ ka m nwere ike maka a na-adụ ụmụazị ọdụ a na-atụnyere ndị okenye alo ee eh, na-agwakwa ndị ntorobịa maka ọ three groups bụ ife make this world and life anyị nọ na ya number one bụ ụmụazị ndị ntorobịa na ndị okenye ndị okenye na-represent foundation then ndị ntorobịa na-represent the current situation that's the present age then ụmụazị na-represent the future eji kpọọ ha the future leaders achọrọ m ka m si ebe a wee gwa ndị be anyị okwu maka ọ na-abụ m na-afụ ife na-atakasị m anya ana m anọgharị ee m werekwa anya okenye fụ ana m ekwu maka afụ na ekwughị na-egbu okenye mana ekwuo na anụghị na-egbu nwata onye ihi ka m bụ ọkwa ịma mkpọtụ a ndị be anyị na-enye ụfọdụ ka ọ na-abụ enyebe mmadụ ndụmọdụ ụfọdụ asị nekwa poor man na-advise rich man ọ bụrọ onye ọna nwere ego nwere uche ọ nya ka eji sị onye na-akpa ego ọ na-akpa uche ee thinking is a very serious business ana m ekwu ya times without number kedu ife m na-akọwa mkpọtụ ndị be anyị na-adị enye n'ego ee and the exposure ha na-enye ụmụ ha n'ego ife niile a m ma-asị na o bidoro na social media era ọ dịrọbu na mbụ maka oge a na-enwe video cd enwe ma vhs tape enwe video machine ndị ọgaranya dị mana ọ sọ na occasion ka ị ya-afụ ha occasion na-adị rare a wedding eji video wee cover ị bịa fụ ọgaranya ahụ ị na-anụ afa ya mana kịta ịpịzi record na camera dị very common camera dị na every phone for that reason ma ndị na-aba a na-eri nri agbanye camera a na-eje airport agbanye camera exposing our children to wealth is not ee eh, the best option ọkwa ifere ị na-eme ụmụazị expose ha malụ ka property gị ha mara ife nna ha worth mara ife nne ha worth ebe ọna ị na-eme ife ego ụmụazị ga-afụ ya o nwekwara reverse effect sị na ọ mụnwa gwara gị I'm talking out of experience afụgo m so many rich men iji ụmụ nwoke ịtọ jide ụmụ nwaanyị ha mara ka akụ gị ha ọ ife a kpata na ọtụtụ ụmụ ọgaranya ada abacha uru mgbe enwebero social media maka ife dị n'ụwa bụ inwe ego ọ bụrụ na ijirọ uche were na-eme ife dị na ya bụ ego ọ ghọọ gị afịa ị fụ onye nwere ego ọ na-ebe na ọ maka na o nwere ego ka ife ji wee mebinarị ya ọ dị ka ife dị n'oriri kịta oriri na-egbu mmadụ agụụ na-egbu mmadụ ọ na oriri egbughọ gị agụụ egbuo gị agụụ egbughọ gị oriri egbuo gị ị fụ na ife ọ na-adị mma ịdị moderate ị na-eri maka na ị nwere ego ee ọkwa to your own detriment maka o nwee ebe ọ ya-eru o at the age of 40 or 50 agwazie gị na ọ plantain na-acharọ acha ị ma-edinezi na mattress na ọ n'ute ị ma-adịzi na-aṅụ mmanya cha cha na ọ mmiri oge a ị fụ na ụwa gị akpọdo isi n'ana sị ife ọbụla na-adị mma ibe n'oke ife m ji enye ndụmọdụ a bụ na ọ karịzịrị a na-aba na moto egosi fleet of cars ụmụ gị a na-afụ ee enwe ebe ị na-arụsị ma castle ma estate ụmụ gị a na-afụ a na-eto gị online ife dị mma na-ewetakwa anya ukwu nke a nke mbụ nke abụọ ọ ya enye ụmụ gị impression ee ha ama agbanwuzi mbọ ife ọzọ gị zụcha ha n'akwụkwọ afọ na ma ụmụazị na-ekwu after all na ọ nya nwa ya eme inherit akụnụba nna ya I'm telling you the truth mana ha ama eme ya kịta n'ọ mgbe ị gbadaba na old age ị na-awonder ka ife kpata na ụmụazị achọrọ ịgba mbọ nwa ọgaranya abụrọ ọgaranya ekwugo m ya times without number ọ nọ ka ebe a nwanne anyị nwoke Obi Cubana na-eme ife na abuja ọ na-eme club a chụpụrụ ọkwa ụnụ fụrụ n'ọ elders the six you know siblings bụcha ndị okenye ọ bụrọ ụmụazị mana akụnụba nna ha sọsọ that property bụ ife ekwerọ ha wee manage after few years nna ha nwụrụ ụnụ afụrụ ife m na-akọwa nke a bụkwa ndị okenye keezi maka ụmụazị nọ na under 20s teenagers ndị 20 something e wee ma na nna ha bụ billionaire multi billionaire na-agụ ya na highlife ife ndị a dịbara gboo you can let them know few things you know ife ndị ọzọ adị na documents mana adazi na-akpọ ha eje na every site ebe ọ na ị na-agha ego ha so na-afụ the video o nwekwara ife ọ na-ecreate maka na ọ nne ewu na-ata agbara nwa ya na-ene ya anya n'ọnụ ife m ma na okwu okwu kwute ife dị ya mma ome ife emee uche ya alo ka mma atụta ife anyị na-eme bụ ka ọ dị mma onye ihi ka mbụ okenye ọbụna na-akwụ na-abụ ọ na-ekwu okwu ọ na-abụ ọnụ mmiri n'ana tupu ọnụ mmiri ọ bụpụrụ akọọ ife o kwuru emezuo ọ kwanụ ka ọ ra m n'ọnụ ife anyị na-eme bụ ka echi ka taa mma we have lost this generation ife anyị na-emezi kịta bụ damage control